Five qualified kings enwe na oyi na ọmambala ebe igwe anyị na-asị unu nnọọ asụ na ekene eze bụ igwe igwe igwe nụ igwe olili mileji ọgụ ọbịa dị ulu na nke ikpeazụ a anyị na-ekene ọnụ ndị igwe ọfọ chi ọfọ ee ọnụ mmanwụ ndị chinebe eze kelele gị n'ọchị ee anyị kelele gị nne mba na ọchị ikem ekele m unu nando ekene m unu ọmambala ekene m unu anambra ekene m unu naijiria ekene m unu ee ọjị ka anyị ji n'aka and eh, traditional rulers nọ ebe a dị ise from Anambra North Traditional Rulers Council and uh, including the chairman of Anambra North Traditional Rulers Council mana ka omenana si wee dị na onye anọ be ya bụ eze nya ka m ji awa ọjị maka na nwa m na-eme iwe wa sị na ọ adịlị onye ọbụna mma chukwu abịama anyị ekenewe gị n'ụtụtụ kene n'evivie na-ekene na mgbede ebe anyị ka mụrụ anya anyị na-ekene gị ive anyị ji ekene gị bụ na avọ ọma gị erike ive ị na-eme erike ive niile emere bụ gị mere ndị vọnị bụ gị ya emekwu anyị keneche gị anyị yọwa gị ive izizi m na-ayọ ya bụrụ na uche chukwu na-eme o uche chukwu makalị uche mmadụ o nke ibụa bụ ndụ ndụ nwoke ndụ nwaanyị ndụ ikem niile ndụ nando niile ndụ ọmambala niile ndụ anambra niile onye ọbụna chukwu kele ya adịnị o chukwu na-emerọ mistake na o ke mmadụ na o nwere ive o kele ya ka ọ lụọ nke chukwu nyere onye ka ọ ya alụ ị lụwa nke chukwu na-enyerọ gị ori ka i zuwere mana mụ na-ekwu na onye dị mma ya dị onye dị njọ ya dịkwuo na ị sị onye dị njọ nwụrụ ya alụ ihe ya alụ ya nọdụ ka ọ lụọ nke ka o were anya vụ ive o mere onwe ya ekpere m na-ekpe taa nwa bụ na chukwu ya nye anyị arụ ike nye anyị ive anyị eli nye anyị amamihe nye anyị udo nye anyị ịhụnanya anyị wee nwee ọganiru ọganiru ahụ niile bụ mmụọ ara anyị ka ọ dịlị o ụmụarọ Anambra niile ma Naijiria niile n'ebe a ọ ya dịrị unu mma unu ya dị nnekwu n'oge nke unu unu anyị nwa bụ ndị igwe anyị veluduru wee golu nka vekwuo eze eze wee lute anyị so unu ya eveduru ka unu golu nka unu ya evekwu eze ka eze elute unu n'ọ ihe a na-ekwu mana mụ na-ekwu unu ya dị nnekwu n'oge nke unu onye na-enwerọ ego na-edoro odo ee unu ya enwe nnekwu ego unu dowe odo onye nwe nnekwu ego ọ bụrụ ị jọwa njọ a kọwa gị ọnụ na bụ ndị igwe ya agwa gị ọkwa na ụdị o ji dịnụ ee igwe niile nọ ebe obodo ọbụla unu na-achị ya eruwelu unu isi ee ndị nke m ya eruwele m isi ndị Nando ya eruwele eze ọ dị be be isi n'ụdị o ji wee dị mana ụmụarọ anyị ya dị nnekwu n'oge nke be ee ọvịa dị ulu ọvịa dị ulu ka anụ na-akpa nri ọ nwa m ka ọ bụ o wee na-eme ive taa wee sị ka ndị igwe Anambra North bịa nọnye ya anyị wee bịa wee sị na ọ ya adịrị na ya mma o ndị igwe ka iburu si m kwuo ọ ya adị nnekwu o o kpata nnekwu ego ka olu ego lutuche onye nwere obi ka chukwu ya na-enye ego onye na-enwerọ obi e nye ya na ọ ya amarọ iye ọ ya eji eme ee ma onye nwere obi nye ka o lutucha ọra o ndị niile bịalụ ebe ọ ya adịrị unu mma o ndị igwe ya adịkwara ndị igwe mma ee chukwu abịama were ọjị ka ị ta n'otu anyị bụ ụmụ gị ka anyị wee ata n'ibe ka ọ zụọ arụ na mkpụrụ obi n'ava kraịst bụ onye nwe anyị ha Sunday Sunday nwoke ọma